Bi le 12 mai 2014 n b'a kuma daminɛ ni Sorcier ye Sorcier ye sɔn dɔ bɔ a ka sɔn laban min titiri ye Soldier Gang ye o sɔn in kɔnɔna la a b'i to Sniper clasheli la k'i kanto ko bamanankɛnin malobalikɛnin denkɛ vraiment ye a bɛ fɔ Sorcier ye ko a filila parce que a ye Sniper fa dɔgɔya o kuma kɔnɔna la o ka tila ka bɔ yen nɔ o sɔn kelen kɔnɔna la a b'i kanto ko maliya n i ni ɲɛkelennin den donc o fana ye mansa dɔgɔya ye a bɛ fɔ Sorcier ye vraiment a ka sɔn nataw la a ka olu éviter mansaw kana dɔgɔya n'a bɛ se ka hali neni wɛrɛw yɛrɛ fana éviter o bɛɛ fana ka fisa n'a bɔra nin ko kuma fila in na a ka sɔn ka ɲi o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ n ka kuma bɛ se Lil Ox B ma O Lil Ox B fana ka sɔn laban min pibiliyera n'o ye arapu tɛ mɔgɔ tiɲɛ ye o sɔn in fana kɔnɔna na ale fana y'i kanto ko Lil bɛɛ facɛ o kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ ye ko Lilw bɛɛ olu facɛ de ye ale ye donc ale fana ye mɔgɔw faw dɔgɔya ye o bɛ fɔ a fana ye a fana ka sɔn nataw la a k'a ka texte corriger ka ɲɛ min b'a to olu fili ɲɔgɔnna wɛrɛw tɛ a sɔrɔ o bɔlen kɔ n ka kuma bɛ se jɔn ma a bɛ se Magasi ma Magasi ni Big Boss ye featuring dɔ kɛ o featuring na o sɔn tɔgɔ ye ko Boss ko don o Boss ko don in kɔnɔna la Magasi ko ko sɔn in bɛ tiɲɛni kɛ komi Hiroshima ka kuma fɔ fɔ fɔ ka sɔrɔ k'i jɔ ko kunfinden tɛ se k'a faamu olu yɔrɔ fɛnɛ na mansa neni ye o ye a fana k'a lajɛ den bɛ kuma minnu kan a k'olu éviter ka bɔ a ka texte kɔnɔ kumaw la o la a kɛra cogo o cogo hali ni neni b'a la neni bɛ dan a bɛ ka mɔgɔ min clasher a tɛ se a tigi mansaw ma n'o bɔra yen nɔ n ka kuma bɛ se jɔn ma a bɛ se Bruno B ma o Bruno B fana ale ka sɔn dɔ bɛ yen nɔ ko Armé jusqu'aux dents o kɔnɔna la ale fana ko ko fasalenden ani jaluden donc olu kuma ale ye olu fana fɔ a ka kuma kɔnɔna la fana a bɛ tila k'i kanto ko espèce de ko ne maralen don donc n'a y'a sɔrɔ ni o mara o ye tiɲɛ ye a bɛ fɔ a ye den bɛ kuma minnu kan a fana k'o éviter ka bɔ a ka kuma la n y'a fɔ cogo min na Juste B M3 ale fana ka sɔn dɔ bɛ yen ko troisième round o kɔnɔna la ale fana ye neni misɛnw kɛ a kɔnɔ c'est-à-dire a bɛ fɔ u bɛɛ de ɲɛna den bɛ kuma o kuma de la u k'o to yen u ka kumaw fɔ u kana den d'a kan o la hali n'a y'a sɔrɔ a kɛra neni ye neni bɛ dan u bɛ ka mɔgɔ min clasher ma mais n'u ye den d'a kan o tigi mansaw fana b'u ta sɔrɔ neni na donc pour que u ka sɔn ka kɛ sɔn conscientw ye u ka denw bɔ u ka kumaw kan faneni baneni tɛna ye o la n'o bɔra yen u bɛ sɔrɔ ka min ye nenini vulgaire ni kuma cɛjugu ye u bɛ sɔrɔ ka olu fana éviter ka bɔ u ka son kɔnɔna la o de b'a to u bɛ gɛrɛ rap conscient na dɔɔni dɔɔni ka taa n'u ka kow ye ɲɛfɛ bon n bɛ kuma min fɔ fɛn fana ɲɛna ɛɛ Lil Z ale fana ka son min bɛ yen nɔ ko Turbo o kɔnɔna la a fana ye neni dɔw kɛ a kɔnɔna la neni misɛnnin dɔw k'a kɔnɔ sinon taa b'a la

Donc o bɛ fɔ a fana ye a k'a ka mots peser dɔɔni hali bi ka ka se ka son conscient kɛ quoi o bɔlen kɔ yen n ka kuma bɛ se fɛn ma Khalif ale ye son bɔ Mobjack ka libération kan ko ka Mobjack libérer vraiment son in ɲɛna mais son in kɔnɔna la a fana ye nkalon kelen tigɛ Parce que a ye kuma caman caman fɔ mɔ jakite binkannikɛla mɔ jakite nin mɔ jakite nin mɛ a ye nkaloni kelen min tigɛ a y'i kanto ko ko mɔ jɛ ko e sigi a a ye ban kɛ yan ko o yɔrɔ tɛ cɛ mɔ jaki ban kɛ a ka ca yɛrɛ de mɔ bɛ ka n terirffinw la a ka sɔnw la a bɛ ba taw fɔ a ye mada fɔw fɔ dɔnku a tɛ se ka jate ban kɛ balow fɛ kuwa a ye ban kɛ mɛ ma bɛ gasi kilasiye son dɔ la min a b'a fɔ ko du bɛ dutigi bɛ yen ko cɛ bɛ ye cɛkisɛ bɛ yen ko li bɛ yen a mada fɔki coppi bɛ yen dɔnku saba de kɛ li bɛ yen dɔn mɔgɔ minnu bɛ k'a lade olu olu de tɛ a yɛrɛ yɛrɛ dɔn a y' de ban ta Donc a tɛ se k'a fɔ ko Mobjack tɛ baneni kɛ a bɛ baneni kɛ et puis Mobjack minɛ kun tɛ ko a ye bugɔli in dɔrɔn kɛ bon a tɛ kɔmi i b'a fɔ k'a minɛ fu fana la ko ni mɔgɔ wulila ka marchew kɛ k'u bɛ ko ni dɔnkili dara ko a bɛ bila non Mobjack minɛna ko minnu kama olu ko fɔra mɔgɔw bɛ olu kalama k'a fɔ ko marifa taara ye a bolo so kɔnɔ o de Mobjack ka ko gɛlɛya o ka tila ka bɔ yen Mobjack yɛrɛ ye interview minnu kɛ interview vidéow kɛ A ye ko kɛ cogo min na k'olu bɛɛ ɲɛfɔ ka tila k'i jɔ ko hali sini n'a y'ale ja ale bɛ cun Bamakɔ ninnu kan ka taa ninnu minɛ ka kuma caman caman fɔ ka baneni kɛ batara ninnu kɛ mali ye ale de ta ye a donna tan bɔra tan donc olu ko tɛ se ka to punibali ye quoi jako i y'a fɔ leçon de ka di olu ko ka dabila sinon ni o tora ten mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ wuli k'a ɲɔgɔn wɛrɛw kɛ k'a fɔ ko an b'a kɛ tan kɛ tan kɛ tan o kuma kɔnɔna la n Se fɛn fana ka kuma dɔ ma argument dɔ ma El Pacifico ale fana ko ko lui n'est pas d'accord que rappeur ninnu ka minɛ ko k'u datugu parce que k'u bɛ ka fɛn min kɛ ko art de don donc ko maintenant u man kan ka minɛ ka datugu a bɛ taa a bɛ taa c'est-à-dire a tɛ se ka kɛ ko rappeur fana to a yɛrɛ ma ko ka ko kolon kɛ ko tɛ minɛ ka datugu ko rappeur olu ye rappeur ye rappeurya ye minnu yɛrɛ la Tupacw minɛna k'u datugu Tupacw y'u ka son dɔw sɛbɛn kaso kɔnɔ ɛ bɛɛ b'a dɔn Mobjack bɛ yɔrɔ min na tout le monde sait que a mana bɔ a bɛ son dɔ kɛ nin ko ninnu kan a fana bɛ ka son dɔ sɛbɛn kaso kɔnɔ donc kaso ye de ka mɔgɔ koron k'i bilasira i k'i miiri k'i hakili labaara k'a dɔn k'a fɔ ko kow tɛ kɛ nin cogo in na a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a b'i sɔn leçon de la k'i sɔn hakili la kaso ye o de ye sinon a bɛ yɔrɔ min na a ka d'an bɛɛ ye a ka bɔ o mais ni ko kɛra cogo sugunin dɔw ye a bɛ gɛlɛya quoi N'a fɔra ko Sniper ye contravention sara ko taara ni Mobjack fana tun ko dɔw tuma don Mobjack ta kɔrɔ a fana tun bɛ contravention de sara tun bɛ taa Mobjack ye bugɔli kɛ ka tɛmɛ olu k'o ma kɛ nin cogoya in na tan mais n'i y'a ye ko kɛra nin cogoya in na ko minnu don don donna ko jukɔrɔ dɛ a ka interview vidéo ninnu n'a ye kuma min fɔ n'a ye acte minnu kɛ ani u ko marifa minnu taara ye ye so kɔnɔ ni fɛnw na donc olu de ye ko aggraver ka ko gɛlɛya ka se ma mais o n'a ta o ta i ye dɔnkili min da la vraiment a ɲɛna cogo o cogo a b'a jira k'a fɔ i ka soutien bɛ yɔrɔ min a fan fɛ o bɛ fɔ cogo min na Salazar fana ye dɔnkili min da a bɛ fɔ ka barika da aw fila bɛɛ c'est-à-dire aw tun kan k'a kɛ artiste ninnu bɛɛ fɛn fɛn n'a ka di i b'a dɔn ani clash min bɛ ɲɔgɔn na olu kɔni tɛna n'a kɛ aw fɛn fɛn n'a tun bɛ yen ko aw delila ka featuringw kɛ baasi t'aw ni ɲɔgɔn cɛ aw tun kan ka nin kɛ a mɛnna kɔ mais mɔgɔw ka kuma don ko mieux vaut tard que jamais i k'a kɛ retard la o fana ka fisa k'i ma kɛ a kɛra cogo o cogo kɔni a bɛ Mobjack la soulager c'est-à-dire a bɛ a yɛrɛ fɛn dɔɔni ka fanga don a la force don a la dɔɔni a ka ko tan ni ma ɲɛ ye ka ko dɔ fɛn cogo dɔ la a kɔni ɲɛna vraiment aw ka baara ɲɛna même si ni a son tɛ kɛ sababu ye k'a labɔ nka a bɛ Mobjack yɛrɛ kɔni hakili sigi k' a dɔn k'a fɔ ko vraiment aw m'a kɔ bila Sinon mɔgɔ baden bɛ nin ko in na minnu ye Mobjack yɛrɛ pousser k'a su k'a bila nin ko in na nka olu si kunkan ma mɛn a bɛɛ bɛ ka kɛ komi n'a fɔ peut-être donc vraiment ni Mobjack tun bilala k'a labɔ k'a bila nin cogoya in na ka sɔrɔ mɔgɔ si mɔgɔ si de ma dɔnkili da a la a tun bɛ kɛ baara ye a tun bɛ gɛlɛya to N'o tɛ ne yɛrɛ tun y'a kuma mɛn ko a tun labilala liberté provisoire bon je sais pas a durée tun ye da ye n t'a dɔn fana tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don wa tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ tɛ wa mɔgɔ caman kɔni tun y'a fɔ ne ɲɛna ko liberté provisoire tun dira a ma k'a b'a ka so yɛrɛ k'a bɛ ka dɔnkili dɔ labɛn a donna ta bɔra ta rumeur don wa sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ don mais mɔgɔ caman kɔni tun y'a fɔ de toute façon aw ka kuma ninnu b'a confirmer toujours ko a bɛ kaso la ou a tun bilala a seginna a taara kaso la tuguni Aw ka sun tɛ a ka sa ma in o de ɲɔgɔn tɛ kuwa parce que hadenyaya ye o de n y'a jateminɛ tuma min bli yɛrɛ kɛra talibi tun bɛ ppibilikasiɔn kɛ ka su tan ni su tɛnasi ninnu ni fɛn kɛ mɛ minɛli kɛlen an ma o muba ye ale ka ko la kuwa a ko n de la ka ppibiliye sonɲɛ kelen ko ne ye min ye ko bri mɔ cɛ mais o kɔfɛ ne ma publication wɛrɛ ye a ko ni fɛn wɛrɛ la bon moi j'aurais aimé que a tun k'a kɛ musique ye parce que o bɛ taa fan bɛɛ fɛ bɛɛ bɛ bɔ o kalama ale y'a kɛ Facebook min kan sa ni mɔgɔ minnu tɛ Facebook utiliser ou bien mɔgɔ minnu t'a ka compte lajɛ olu tɛna se ka bɔ a kalama a musiquelama de tun ɲɔgɔn tɛ mais jusqu'à présent c'est pas tard parce que hadamadenya a bilama tiɲɛnen fo ka dan tɛmɛ mɔgɔw b'u profiter mɔgɔw la ko dɔw de la ka sɔrɔ u mago t'i la u ka sira t'i la u t'i fɛ o ko dɔ bɛ yen nɔn o yɛrɛ ye ne dabali ban kosɛbɛ Karawan yɛrɛ ka acte la e Karawan tuma min na la paix son in dara ni division kɛra e tun bɛ talibi ka côté de la RRJ e n'olu mɔgɔ o Magasi kelen n'i bɛ k'a fɔ ko mɔgɔw kana i ni Magasi min comparer ɲɔgɔn na o Magasi kelen i n'olu bɛɛ de tun bɛ ɲɔgɔn kan yen nɔ ani Lil P a non awɔ Lil P n ye min tɔgɔ fɔ fɔlɔ la o ye Lil J de ye min bɛ RRJ la o ye Lil P ye aw bɛɛ tun bɛ o fɛn kelen na yen aw ni talibi yɛrɛ studio kɔnɔna yɛrɛ la aw bɛ ka son dɔ labɛn nɔ donc talibi tilala talibi y'aw wele e ma e Karawan yɛrɛ nan'i tɛgɛ da talibi kan na f'i b'a fɔ wa maa ye nɛgɛ ko aw de y'a a yɛrɛ yɛrɛ ye ko aw bɛ top la ko ninnu bɛ stop la O kɔrɔ ye mun ye ninnu ye jɔn ye côté dɔ in mɔgɔw tɛ wa o tɛ Ibawa ninnu ye wa mais e tilala ka t'i yɛrɛ sɔrɔ yen kan na ka na kɛ talibi mansaw nenni ni fɛnw ye hali bi i bɛ o ko kelenw siraw kan ka t'i sigi interview ni manamanakan fɔw ni nkalontigɛw la c'est à dire hadamaden i ka kan ka maloya dɔɔnin ko dɔw la quoi hɔrɔnya a ka gɛlɛn quoi kana fɔ k'i b'i mago ɲɛ mɔgɔ fɛ n'i m'i mago ɲɛ yɔrɔnin sɔrɔ cogonin dɔ la i bɛ taa tigi kɛlɛ cogonin dɔ la ou bien ka ka tugu mɔgɔw kɔ i mago dɔrɔn kama quoi o tɛ ko ye. hadamadenya de tiɲɛnen ne yɛrɛ siranna hadamadenya ɲɛ fo ka dan tɛmɛ Mali rap kɔnɔna ko ne tun t'a dɔn ko ko dɔw ko dɔw bɛ cogo dɔw la hali bi kunun de n ka jo dɔ ye fɛn dɔ ci n ma Magasi fana kan o ye ne faga de n ka jo min don a tɔgɔ ye mulayi tarawele ye a ye Magasi ka video dɔ ci ne ma Magasi ni Gaspy ka faniw c'est à dire ko kɔrɔlen ko tɛ dɛ sisan sisan kow tout récemment Hollandia o bɛ Gaspy ka faniw bolo f'u b'a fɔ Magasi ma ko n'i t'i Hollandia an m'an Hollandia u bɛ k'o o jɔ Magasi la tantôt Magasi u bɛ mɔbili kɔnɔ Magasi sigilen don volant na a ta ye mobili wa a ta tɛ mobili an t'o kalama sigilen don volant na Gaspy ka faniw b'a kɔfɛ olu bɛ k'a fɔ ko ko Magasi ko fo ni Gaspy m'i weele sa ko hali n'a m'i deli ko e bɛ boli ka taa a bɛ taa a bɛ taa a bɛ ka banni kɛ a y'i kanto la ko Ibawa ye ale weele k'ale ma taa Ibawa fɛ k'ale bɛna taa Gaspy de fɛ yan ko la paix son bɛ da tuma min na ko fanga min tun bɛ Ibawa na k'o tun tɛ ninnu si la ko bon ko y'a sɔrɔ ko talibi yɛrɛ dɔnnen tun tɛ yɛrɛ e ni ala ta cɛ e bɛ ka kurusi ni samara fara mɔgɔ min ka kɛlɛ la e bɛ tila ka t'o lagosi o concurrent ka mɔgɔw ɲɛna tan ni tun ye ne yɛrɛ ɲininka ne tun b'a fɔ ko Magas yɛrɛ teri yɛrɛ tɛ sɔrɔ Gaspi fan na yɛrɛ kuma tɛ n ka dɔnbaga yɛrɛ t'a la kuma tɛ a teri ma nka olu bɛ ka nin e yɛrɛ bɛ tila ka i ka cɛ lagosi olu ɲɛna tantɔn k'o y'a sɔrɔ tɔgɔ yɛrɛ tun tɛ Talibi la yɛrɛ donc e k'o ko modèle lajɛ hadamaden Et puis tout récemment ko de don et puis ka tila k'a fɔ ko gɔnbana wulila ko bɛɛ k'i yɛrɛ ɲini gɔnbana wulila ko Ebola Ebola donc ça veut dire que nin bɛɛ kɛra kɔsa in na sisan sisan yɛrɛ de an kɔrɔ e Magas ni dama tɛmɛna dɛ ni dama tɛmɛna u bɛ ka tila ka Talibi ba neni i yɛrɛ ɲɛna yen nɔ parce que u bɛ k'a fɔ ko ko gɔn kasa gɔn ba kasa o bɛɛ bɛ ka k'i ɲɛna petini dɔ yɛrɛ kan ko gɔnba ko ko gɔnba ka sa o y'o fɔ a y'a fɔ nin fɔcogo in na tan et puis Magas yɛrɛ f'a bɛ a bɛ banni kɛ ko aw kana filmer dɛ a kana kɛ tan dɛ a donna tan a bɔra tan c'est trop c'est trop ni dan tɛmɛna nin bɛ se ka kɛ cogo di ne yɛrɛ hakili la mɔgɔ yɛrɛ tɛ sɔrɔ min bɛ se k'a fɔ hali k'a bɛ Talibi tɔgɔjugu fɔ e ɲɛna kuma tɛ ka na se nin ko modèle ninnu ni fɛn ninnu ma Magas non i ye ne jigi tigɛ i ka ko la quoi vraiment hadamadenya tɛ nin cogo ye mɔgɔ kana kɛ k'i bɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ kow kɛ k'i mago dilan cogo dɔw la k'i bɛ tɔgɔ ni sanga bɔ k'i b'i yɛrɛ kɛ tɔgɔ sugunin dɔw ye k'a sɔrɔ a tigi kɔfɛ i bɛ cogoya wɛrɛ la quoi non o man ɲi ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a video lajɛ a tigi ka taa YouTube sanfɛ i b'a sɛbɛn Hollandia Magas Magas yɔrɔ deux S don i bɛ S kelen far'a kan k'a kɛ S saba ye i b'a video i b'a ye yen A titre ye Hollandia kɛmɛ ni mugan i bɛ tiɲɛ fɔ o kɛlen k'o sɛbɛn a kan mais n'i bɛ fɛ ka video in ye teliyara i b'a sɛbɛn Hollandia Magas i b'a kɛ S saba ye i bɛ son in ye i b'a film in ye parce que a y'a dɔn ko mɔgɔ mɔgɔ dɔ bɛ ka filmer a y'i kanto petini ma ko o b'ale ni nin cɛ k'o t'ale ni o cɛ dɛ donc petini y'i dɛmɛ ka fɛn faga o b'a yira k'a fɔ o kɔfɛ fɛn fagalen kɔfɛ kuma minnu cɛ jugu minnu fɔra ala kana mɔgɔ tulo don olu la ça c'est grave o ka bɔ yen, n ye Karawani fɛnɛ ka fɛn min fɛnɛ fɔ nin ye ani talibi ni fɛnw bɛ min na, ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'o fɛnɛ lajɛ, i b'a sɛbɛn interview talibi i bɛ sɔrɔ ka GRR espace J i b'o kɛ, i b'o fɛnɛ interview ye, i b'o fɛnɛ fɛn ye yen nɔ, i b'a kɛ interview talibi GRR ɛsp z o kɛ dɔnku o fana titiri ye n terirriffinw talibi fitiri zz aw b'a dɔn ka fɔ sadi hadenyaya ye min ye yen mɔgɔw bɛ sadi u mago ɲɛ mɔgɔw fɛ u kɔnɔ f u tɛ fɛ i ka taa ɲɛ yɛrɛ salazari y'o de fɔ ka kuma na ko ko nin b'a jira k'a fɔ ko aw tɛ ɲɔgɔn fɛ e tɛ ttifinma cɛ de don Mobjack bɛ minɛ tuma min na a y'a sɔrɔ dɔw bɛ taa a y'a sɔrɔ dɔw ye featuring kɛ wa hali sini a n'u ma kɛlɛ mais mɔgɔ si den kelen ma sɔn bɔ a ko la n'a bɔra Kalifu la ka na fɛn da a kan sisan Salazar da a kan sisan hali bi a ma tiɲɛ a bɛ se ka ŋaniya jira a ye mago ɲɛ Mobjack bɔliko la a ma mago ɲɛ Mobjack bɔliko la mais ni Mobjack y'a lamɛn a bɛ fisaya a ma a b'a dɔn k'a fɔ ko ja aw ma ɲinɛ a kɔ donc vraiment kuma ye o de ye adamadenya ne siranna a ɲɛ aw ka ko kɛta a ye ne yɛrɛ siran aw yɛrɛ ɲɛ fɔlɔ parce que aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ tan de diɲɛ bɛɛ ɲɛna biti sanfɛ e bɛ karisa fa n'a baw neni karisa kama e bɛ tila ka n'o karisa dɔgɔya dugu la tan donc vraiment a ye ne dabali ban ja an tun bolo Mali rap bɛ yɔrɔ min na a kɛra a kɛra jigilatigɛ ye nka an bɛ min fɔ a ye dɔrɔn a y'an fa n'an baw to yen a k'olu bɔ a la a tɔ ye min ye a y'a ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn cɛ quoi anw ka intervention y'o dɔrɔn de ye aw ye faw ni baw bɔ a la a tɔ ye min ye a k'a ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn cɛ ça c'est fini nin ye ne jigi tigɛ Mali rap ko la nin ye ne jigi tigɛ Mali rap ko la ne tɛ se k'a imaginer e ye kɛlɛ min kɛ e ye kurusi ni samara min fara Talibi ko kɛlɛ la que e bɛ tila ka n'i sigi tout récemment ka nin ko ni modèle ninnu kɛ non non non n'i tun ye ne ɲininka ne tun b'a fɔ ko e ma sigi dɔnbaga tɛ Talibi Gaspi ka fanw na kuma tɛ Iba One ka fanw ma ne ba tun b'a fɔ k'i dɔnbaga t'a la kuma t'i teriw ma e n'u bɛ ye mobili kelen kɔnɔ u bɛ diya ni fɛn d'i ma ka manamanakan fɔ Talibi n'a somɔgɔw ma non c'est trop mɔgɔw ka taa fɛn ninnu lajɛ ka lajɛ n bɛ tila n b'a publier n ka Facebook fana kan yen ne mɔgɔw b'a lajɛ ka taa lajɛ K'a fɔ kuma ye o de vraiment ça c'est trop quoi hakɛto bɔ ka sɔli ala Muhamadu